ni kariti nina n'a gɛlɛya b'u kan an yɛrɛ ye kibaruya dɔw sɔrɔ k'a fɔ fana ko min ye rasu 24 ye rasu 24 k'ale fana ka sɛbɛnw ko olu fana tununnen don kebaa ko bɛ ka caya sa dɛ a bɛ ka kɛ birisa ɲagami dan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ itali bi an ni olu kɛlen don ka kɛnɛ in sigi nina ko degun min bɛ a la n'u bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ye a la yaasa min ye kariti nina ye a ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na sabula bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na hakili la aw fana tun b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka u y'o bali ko coronavirus ko la ko mɔgɔ tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ an bɛna a lajɛ n'an sera ka nin sɔrɔ alo alo balimakɛ tɔgɔ ni jamu oui kasimu aa
président a bɛ cogo di i yɛrɛ dun
aa ko kibaruya jumɛn bɛ faransi bi bon n b'a a bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ kasimu n b'i yɛrɛ fo franchement dan tɛ foli min na o diyara n ye i ka cɛsiri la franchement n b'i fo ɛɛ tunkarankew kɔni diaspora kɔni kasimu e sara t'an bolo quoi ala de bɛ se k'i sara donc franchement n b'i fo dan tɛ foli min na an bɛ an ka Bureau min bɛ Mali la yen nɔ, Liban n'a ka jama, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Ka Anti Carte NINA bɛɛ lajɛlen fo, ee jamana kɔkanna na, n bɛ bureau bɛɛ lajɛlen fo, unhun, ka groupe bɛɛ lajɛlen fo. Aa Kasimu, Kasimu Tarawele, jɔyɔrɔ duman t'an bolo bi. Ayi. Parce que an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ, n'o y'an balimakɛ Ras 24. Unhun! otote maliya ye an bɛ se fɔ otote mali pa an bɛ ka kuma de mɛn u y'a ka papi a ka papi tun bɛsɔn a ka kati bɔra ne ka taa kati da mari tɛmɛ dɔn ko ko kati bolo jɛra kuwa ko a bɛ se ka kɛ kati da fɔlɔ bɔn kunnafoni dun

bon arasi ye mun de kɛ est-ce que arasi ye mɔgɔ fagako de kɛ hali mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ faga mɔgɔ minnu bɛ crime kɛ yan nɔ pièce tɛ u ka u ka pièce tɛ bali ka taa i y'a faamu donc an b'a ɲini autorité malien fɛ u k'a ɲini ambassade fɛ u ka u ka papier in débloqué joona y'a faamu anw b'an ka procédure an kɔni b'an ka procédure la papier bɛ débloqué fana y'a faamu an b'a f'u ɲɛna sama

k'a pour que RAS ka papier ka bloquer ka RAS détruire Baba y'a kuma bɛɛ fɔ a preuve bɛɛ b'an bolo donc ni ambassade ninnu nakun de ye ka maliyɛnw détruire ani consuls k'u détruire donc u y'a commencer parce que an tun bɛ négociation na Kassim ɛɛ an tun bɛ don an ni ambassade ni consul an tun sigira yɛrɛ pour que ɛɛ procédure ka ta normal la ka situation bɛ yen nɔ u ka se ka passeport ni carte NINA ka bɔ ɲɔgɔn na et puis mɔgɔ minnu bɛ souffrance kɔnɔ minnu ka papier tiɲɛna u ka se ka bila ka procédure dɔ ta ɲɔgɔn fɛ an ni ambassade donc pour que ka consulat ka da yɛlɛ parce que anw m'a datugu denmisɛnninw de bɛ yen nɔ mɔgɔ jama de ko ko a kana da yɛlɛ mais ɲɛmɔgɔ tɛ an ko anw bɛ se ka se jama la mais o bɛ kɛ bɛnkan dɔ de kɔnɔ i y'a faamu o bɛ kɛ bɛnkan dɔ de kɔnɔ donc an y'o ko démarche daminɛ déjà ja anw bɔ ka démarche kɛ n'aw ye anw bɛ k'a ɲini an bɛɛ de ye kelen ye mais aw bɛ k'a ɲini ka taa anw fana détruire est ce que nin ka kan ka kɛ wa
mais aw ma ɲininkali kɛ eh, ambassadeur la min nana ni nin waleya in cɛjugu in ye dɛ bon ambassadeur suwa ma parce que kunun ye eh, ah, n y'a écrit mais bon comme o tun ye sufɛla ye bon peut être lundi a bɛ répondre parce que n t'a dɔn baarakɛ téléphone don a yɛrɛ ka téléphone personnel don mais sini n b'a wele parce que kunnafoni fɔra parce que baba ye min fɔ an kɔni ma preuve sɔrɔ préfet eh, bolo fɔlɔ ko eh, ambassade de lettre ci ou consul mais baba kɔni y'a fɔ baba y'a fɔ a ka vidéo la vidéo b'an bolo baba tilara ka fɛn bɛɛ kɛ u ye faux papier minnu kɛ RAS ka papier kan u y'a bɛɛ fɔ k'a publier bon an b'o ko la normalement u man ka taa nin oser ka lettre ci Anji bierefin ma bɔn pe don bɛ perefin a tɛ mɔgɔ fɛ alafin don su ma min nin kɛra perefefe ɲɛnama ye a bɛ sɔn k'u jaabi pa que a b'a dɔn paki kɛ ka mɔgɔ ka papi buruki alaki ma foyi de kɛ yan nɔ bɔn u ko k'a bɛ u bɛ baji ye ko nin a ye nin min kɛ u kɛra nin perefu ye ala ye nin min kɛ la u kɛra nin perefu ye u fana k'a jira u tɛ den mali la u tɛ se ka papi buruki u tɛ se bi u tɛ se sini u kɔni y'a kɛ fɔlɔ mais procédure fana bɛ yen anw bɛna avocat ta i y'a faamu anw bɛna avocat ta an ka baara u b'a ɲini ka baara jɔ u b'a ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ mais an k'a dɔn ko ala de bɛ sanfɛ i b'a dɔn se b'i ye bi Kassim walahi n b'a fɔ min dara IBK kan an ye IBK gɛn min dara IBK kan mɔgɔ tɛ se ka papier détruire IBK nin na fan bɛɛ yan nɔ, bɛɛ y'a ye réseaux sociaux sanfɛ. Mais an y'o gɛn k'o man ɲi dɛ. N'u m'u nana ni o fana parce que an bɛ se k'a fɔ ambassadeur tɛ se ka kariya ou consul ka kariya ka oser ka mesure dɔ ci préfet ma ko ka dɔ ka papier détruire ni anw ka Etat bɛnkan tɛ. Awɔ, o tɛ se ka kɛ. o tɛ se ka kɛ o. Mm-mm. Voilà. Donc, o- et puis, Baba fana y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko minisiri fana tun nana a kama de ko minisiri ma na k'an ka sigi ka kuma dɛ ko minisiri nana de an ti kasi na k'an détruire a kuma bɛ bi ouais donc aw parce que aw miiri ko minisiri nana c'est à dire ka na an ka sigi k'a fɔ Unhun. anw ye maliyɛnw de ye minisiri y'o de fɔ o donc an bɛɛ kun voilà donc mais a kuma bɛ yen sisan dɛ mais détruire ka daminɛ na donc u y'a daminɛ parce que n'i ye mɔgɔ ka papier tiɲɛ nɔ c'est comme i b'a fɛ k'a faga de Unhun. papiye tɛ minnu bolo denmisɛnnin minnu bolo o b'a fɛ k'u yɛrɛ faga minnu ka papiye bulokelen don mɔgɔ b'a fɛ k'u yɛrɛ faga anw bɛ ninnu ni ko dɔ de cɛ sigilen y'a fɔ a ye ambassadeur tigi anw b'aw ni ko dɔ de cɛ aw miiri k'an b'aw juguya la anw t'aw juguya la mais sɛgɛn de bɛ denmisɛnninw kan sɛgɛn bɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan sɛgɛn bɛ bɛɛ de kan n'a fɔra i bɛ papiye de i e bɛ baara la jamana faransi séjour bɛ sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn mais n'a fɔra papiye de bɛ ka tiɲɛ ka jamana passeport kama bon mɔgɔ minnu wulila k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ma wuli k'an bɛ taa consulat ci an ma wuli k'an bɛ taa ambassade ci mɔgɔw dusu kasi de ɲɛmɔgɔ si ma kɔrɔti ko ka taa kɛ tiɲɛni fana kɛra an y'a bɛɛ bɛɛ y'a condamner bɛɛ ko k'an ma bɛn n'a ye i y'a faamu bon wa anw ye solution ko la mais aw bɛ se ka taa mɔgɔ ka papiye tiɲɛ cogo di k'a bɛ taa mɔgɔw nɛni video la n'a bɛ taa mɔgɔw nɛni ne y'o de fɔ a y'a wele a ye arasi wele an ko a y'an wele an ka taa sigi ka kuma an bɛ ka kuma mun fɔ n'o man d'a ye bon karisa anw dɔgɔnin de y'a ye aw fana ka aw ka lasigiden de anw ɲɛna anw bɛ o de kama donc nin procédure an bɛ taa nin fɛ an bɛ taa nin fɛ an bɛ communication passer ko bɛ kɛ ka ɲa mais n'a fɔra k'a ye ɲɔgɔn détruire daminɛ ɛ o ye hɛrɛ o tɛ hɛrɛ jamana kɔnɔ dɛ a man ɲi donc o ko daminɛ de don dɛ an k'u f'u ɲɛna papier nin ka débloquer dɛ ayiwa komi kumaɲɔgɔnya b'aw ni minisiri ni ɲɔgɔn cɛ ɛɛ kasim est ce que aw ye Minisiri ladɔnniya a ko la wa bon tiɲɛ na ne ma minisiri ladɔnniya la tiɲɛ ko la i m'a ladɔnniya ayiwa d'accord welewelekan laban jumɛn b'i fɛ
bon ne kɔni b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ minisiri ɲɛna n'a tulo b'an na a ka ambassade weele yan nɔ ka consul weele u ka lɛtiri nin u ye min ci ka taa cikan nin u k'a bɔ sinon n'a fɔra ko an kɔni wulilen don an bɛna avocat ta n'a fana bɔra ko ko bɛ nɔgɔya ko tɛ nɔgɔya tugun dɛ parce que n bɛ détruire don sa donc an t'a ɲini tugun mɔgɔ mɔgɔ b'an détruire ko ka to an kunna o kɔrɔ ko ambassade ni consul k'u ka taa sinon ko ambassade fana bɛ datugu voilà ko ambassade bɛ datugu France yan nɔ ko ne de ko ten ayiwa ko parce que c'est trop c'est trop an kan'a ɲini walahi ne yɛrɛ de y'u wele don ambassade wele cɛ an ka sigi an ka kuma pour que an ka si- an ka jam- eh, consulat datuguni tɛ an si ka laɲini ye U ka an ka bɛn kodɔn kan an ka sigi kuma an bɛɛ maliden hali ma wuli an ma wuli an ka sigi kuma anw ye hɔrɔnya minlaw o porofu dɔ bolo don n sigira ka kuma ɔ wala mɛ an bɛ ka ɲini ko ka ɲini bɛ ka ɲini k'aw de duuru bɔdamu de kɛra an ka sabali kuma tɛna kuma jan ko min mɔgɔw bɛ na n bɛ foli bɛ bɛɛ lajɛlen sama
Nin tun ye Kassim Samake ye ka bɔ France ale ye anti carte Nina o président ba ye ale ye yen. An b'a fo k'a waleɲumandɔn a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen hali minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo. A ko man nɔgɔn carte Nina ko a kuma ka ca France yɛrɛ ni papier t'i bolo foyi t'i ye. I tɛ se ka fosi kɛ, i tɛ se ka taa yɔrɔ si, i tɛ se ka dumuni kɛ, i tɛ se ka baara kɛ, i tɛ se ka foyi. fo papier o de ka k'i bolo wa min y'i ka faso fana o fana k'a lakodɔn n'o kɔni t'e bolo e kɔni kɛra maa fu ye wa i bɛ se ka minɛ k'i gɛn kuma bɛɛ e bɛ to dogodogoni dogo de la ani boliboli ni yɛrɛmakaran yanni don min u ka aw cɛ k'aw bila pankuru kɔnɔ ni coronavirus ko in yɛrɛ tun tɛ i ko sisan t'a sɔrɔ an ka mɔgɔ caman sawura ka na fili an ka yan de parce que u bɛ siran o ko fana kɔlɔlɔ ɲɛ u kana na taa o coronavirus tɔw fana cɛ ka don u ka avion kɔnɔ ka kunko lase u yɛrɛ ma ɔ an fana ka ɲɛmɔgɔw fana a ye layidu di maaw ma k'aw bɛ fɛɛrɛw tigɛ aw bɛ baaraw kɛ baara ninnu bɛ ka taa sira minnu fɛ a sera ɲɛfɔ ka ko o fana na kalo fila minisiri ka tagali kɔfɛ faransi a fana ni mɔgɔw bɛnna min kan a k'o dɔw fɔ mɔgɔ bɛ se k'o faamu cogo min sabula maliyɛn minnu bɛ kɔkanna ninnu na ni jamana ninnu na a mɔgɔ ka dɔgɔ bi min b'a fɔ ko alihamdulilayi a mɔgɔ ka dɔgɔ bi min bɛ se ka bɔ ka baara kɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ bi min kɛlen don k'a a fɔ ko ale yɛrɛ tagara kun min yɛrɛ kama tubabu jamana ninnu na ko o ko bɛ ka sabati italikaw olu ka ɲɛmaa o b'an bolo alo a bɛ cogo di a bɛ di ko baasi t'i la kasimu lasana goyita ka bɔ itali Turin ye
N ka foli b'i ye o diyara n ye torinokaw ka baasi foyi t'u la alihamdulila u bɛɛ bɛ yan kasimu ayiwa k'aw ye jɛkulu sigi wa ɛɛ kasimu jɛkulu sigira itali kɔnɔ yan anti carte Nina a bɛɛ k'a daminɛ Espagne Allemagne Suisse faransi itali kasimu n bɛ foli lase n ka biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma o diyara n ye ka foli lase an ka kɔrɔdinatɛri ma ka e kasimu yɛrɛ fo i bɛ wulikajɔ mun na ka an dɛmɛ ni ala sɔnna
kasimu an ka anbasadɛri tɔgɔ ye ko ali kulubali itali an b'i ci itali an b'i ci faransi anbasadɛri ma a n'a ka kɔsili ko a ka ali kulubali ladege mhm. eh, an b'an ka ambassadeur fo mhm. kasimu an taara a fɛ an ye laɲini kɛ an n'a ka sigi ka kuma a y'an reçoit an n'a sigira ka kuma hali n'an ma bɛn fɛn bɛɛ kan mhm. a y'an lamɛn an y'a ɲini mali ambassadeur bɛɛ fɛ u ka cɛkɔrɔba ladege ali kulubali an ka foli bɛ s'a ma ka se an ka biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kasimu n'o bɔra yen faransi anbasadi bɛ ka baara min kɛ bi k'a yira a la k'a fɔ ko an tɛ dikitatɛri la nin yɔrɔ la n bɛ kumakan ɲɛsin n yɛrɛ balimakɛ ma n'o ye asimi goyita ye a ka hakili to a yɛrɛ la ani ba ndaw ni ni politikimɔgɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ i hakili to i yɛrɛ la politikimɔgɔ b'a ɲini k'i détruire ka tɔgɔ ɲini i kan u kana sɔn fiyewu u ni jamanadenw u k'u bila ɲɔgɔn na kasimu ah, o dɔ man d'u la dɛ
u k'u jija u kan'u ni jamanadenw u ka u ni jamanadenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ unhun parce que ko caman b'a kɔrɔ alo kasimu an tulo b'i la lasi ɛɛ ɛɛ kasimu ɛɛ an ye eh, minisiri ka pikiri lamɛn o don na unhun k'a fɔ mukutari wani ɲɛ na ko a denw ye kalan sɔrɔ ko mais ko anw ma kalan sɔrɔ a ye application mun bila a carte nina ni passeport yɛrɛ ka to ɲɔgɔn na est-ce que o man fisa ni nin application ye wa maliyɛn den joli de bɛ se ka don nin kɔnɔ kasimu orange yɛrɛ ma tila aw sonyali la fɔlɔ orange ma tila aw yɛrɛ namarali la fɔlɔ orange ma tila malidenw sonyali la ka taa application bila o réseau bɛ bɔ bi ɲininkali gɛlɛn
n'i ye vocal ci maliyɛn ma a bɛ se ka 30 secondes kɛ a bɛ ka munumunu a tɛ a tɛ sɔn. a tɛ taa. k'a fɔ mɔgɔ Kasimi e yɛrɛ t'o kalama de e tɛ Mali kɔnɔ yen de.
o gɛlɛyara.
ɛɛ nin ko bɛ kɛ cogo di Kasimi e yɛrɛ ka nin lajɛ bani toujours anw bɛ wulikajɔ de la carte NINA ni passeport u ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na. n'i ma se k'o kɛ délégation wuli u ka na eh, eh, u ka na ambassadiw la u baara ka se ka kɛ maintenant aw taara application dɔ de dayɛlɛ k'a fɔ ko nin application bɛ kɛ nin cogo la nin bɛ kɛ nin cogo la nin bɛ kɛ nin cogo pour que i yɛrɛ ka se ka don fɛn in yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taama min k'a nɔfɛ o bɛ yan ni faransi bɔ ɛ kasim an bɛna an bɛna mun de kɛ sisan a gɛlɛyara o kuma na an b'an komi an b'an jami a gɛlɛyara ambassade ni consul k'u ye arasi ka eh, document bloqué eh, ale b'a yɛrɛ sɛgɛn de a bɛ débloquer mali état koyi an ka papier ko labila an pɛrɛlen don ka sa kasim wa an bɛ engagé don o don jusqu'à bout n ko u bɛɛ ka ali kulubali ladege cɛkɔrɔba in bɛ min kɛ hmm. u k'a ladege o de ɲɔgɔn tɛ yen quoi adamaden fo i k'a dɔn don dɔ e kelen de bi fanga min b'i bolo k'a bɛ ban ko i fɔra dɔ kɔ dɔ fana de bɛ fɔ i kɔ baara in bɛ ten de bamananw ko ko baara ye jate ye o don kasim ka wele bila itali itali anti carte nina mɔgɔ bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ de bi itali ko carte nina ko problème b'i la i a ɲini an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka moctar ouane n'a ka gouvernement pousser parce que moctar ouane bɛ ka min kɛ maliyɛndenw na bi ko état est continuité u t'a fɔ français de la ten an bɛ exemple ta eh, Italie kan yan Italie minisiri dɔ kun nana a nana sariya sugu bɛɛ ta eh, eh, étranger immigration nɔfɛ a taara don min italien y'a a loi bɛɛ kelen kelen wuli pour Italie ka intérêt kama. Hmm? ni bɛɛ nana ni bɛɛ k'a ye nin fɛn in ta k'a don fɛnkɛ na je crois k'a fɔra ko moctar ouane ye diplomatie de ye ale ni amidalayi alhamdulilayi ɔ maintenant n'u taara u sigi komi olu kalannen don maliyɛndenw ma kalan sɔrɔ ka taa ni application modèle ta ka taa sigi maliyɛndenw kun na ko maliyɛndenw ka don o kɔnɔ ko k'i ka demande kɛ ko pour que corruption bɛ se ka kɛ cogo min kasim nin ɲɔgɔn manamanako bɛ diɲɛ kɔnɔ. ɛ u y'o daminɛ kuma jumɛn. u y'o daminɛ kuma jumɛn.
kasim o ma fɔ télé la e yɛrɛ m'a mɛn de. aa ee est ce que o bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ.
bon kasim a bɛ ka kɛ di eh, u m'a fɔ k'a bɛ ka kɛ wa eh, o bɛ kɛ min c'est-à-dire fɛn min bɛ kɛla jamana développelenw kan olu b'a fɔ ko k'o de kɛ mali kɔnɔ c'est-à-dire o de bɛ ne kamana gan i b'a fɔ k'u tɛ miiri mali problème na i b'a fɔ k'u tɛ amini mali maliyɛndenw yɛrɛ bɛ situation min kɔnɔ maliyɛndenw yɛrɛ bɛ jamanadenw bɛ cogo min na i b'a fɔ ko mali état t'o ɲini k'o ɲɛdɔn yɛrɛ o de ye ko in gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ba ye
wala fo i k'a ɲini k'a dɔn ne yɛrɛ ka jamanadenw bɛ etapu jumɛn na u ka kalan bɛ etapu jumɛn na fo i ka kow ɲini k'o de dɔn fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka na ni fɛn dɔ ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden bɛɛ lafiya sigiyɔrɔ la mais jamana développéw bɛ ko mun kɛra olu de bɛ t'o ta ka na parce que olu ye intellectuels de ye parce que a problème t'u la a t'u somɔgɔ la a t'u den da la c'est à dire u bɛ na n'a ye de faantandenw faantandenw bɛ impôt sara k'u n'u ka denbayaw balo k'u loger après tuguni u bɛ tila ka nin ko sugu ta ka na kɛ maliyɛndenw na tuguni kasim ko an k'an makun ko n'an makun ko n'an ma makun k'u b'an minɛ k'an don kaso la u ko kaso bila an bɛɛ bɛ taa kɔnɔ y a pas de problème an kɔni engagelen don moi personnellement ne lasi ne tɛ n ta bila fiyewu fo ne ka hakɛ ye min ye a ka di ne ma jamana ko la ne tɛ se ka impôt sara ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka t'i sigi ka doni wɛrɛ ta ka kuma ni ne tɔgɔ ye c'est à dire i bɛ tila ka na manamana ko ta ka na ko i b'o kɛ ne na n'an kumana ko i bi ko i bɛ se ka ko dɔ k'an na ko parce que fanga b'i bolo fanga ye jɔn ta ye n ko fanga y'anw de ta ye a kalifalen de b'i la waatini kɔnɔ a bila i kunkolo la i bɛ taa de e masakɛ IBK tɛmɛna ko ye mais an ye kuma sugu bɛɛ fɔ IBK ma mais tile kelen ma ye ko IBK wulila k'a bɛ ko dɔ kɛ c'est à dire asimi k'i hakili to a yɛrɛ la toujours n b'o yɔrɔ de fɔ a ka hakili to a yɛrɛ la kana n'a to fiyewu politiki mɔgɔ ninnu kana na ko dɔ kɛ parce que politicien ninnu n'i bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ f'i k'i hakili to i yɛrɛ la sinon walahi u b'i bɔ da dennin fɛ n bɛ ka ka sɛbɛ de f'i ye kasim parce que e bi mali eh, jamana kɔnɔdenw bɛ etapu mun na bi eh, i bɛ se maa kelen na maa fila mais n'a sera maa ba yirika ma i tɛ se o la dɛ bɛ ka se ka taa ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ kasim i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ marifa ta ka ci bɛɛ la dɛ ayi o kɔni se t'i ye
wala wala i tɛna se k'o kɛ mais vraiment mali état k'a lajɛ u ka sabali u ka c'est à dire fɛn min don anti carte nina ni passeport u ka le lien bɔ ɲɔgɔn na ka maliɲɛdenw ka hakɛ d'u ma mɔgɔw ka bɔ sinon mali yɛrɛ lebula ni papier ko in yɛrɛ la sa kasim an sɛgɛnna dɛ vraiment kasim an ka foli bɛ s'i yɛrɛ ma jara ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ lini kan n'ala sɔnn'a ma an b'i yɛrɛ fo k'i ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ka fɔ

Anti carte nina bolofara min bɛ italikaw fɛ yen olu ka ɲɛmaa ye ale ye an b'a dɔ fana ka fɔ a ka tɔnden tɔw fana dɔ bɛ e fanfɛla la an k'o fana lajɛ n'an sera ka o sɔrɔ ɛɛ a carte nina ko a kuma ca alo waleykumu salamu balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu n tɔgɔ bamori tarawele ka bɔ itali
Ayiwa bamari a ko bɛ cogo di ye
aama karima ko nema a bɛ mɔgɔ ni ka wala ye ne yɛrɛ min filɛ ne ye papi sɔrɔ a den kisi ne yɛrɛ fa fa dɔrɔn kɔ ma se ka sɔrɔ su la kuwa Ala n ka papier yɛrɛ fana dati banna n ma se ka passeport sɔrɔ k'a changer
a gɛlɛyara i ma se ambassade la wa
n sera yen nɔ n ka RAVEC kɛ bon n ka n ka fiche ma se ka bɔ ban
o wagati ni sisan cɛ e e kelen don ka i ka baara ko kɛ cogo di parce que yen ni sɛbɛn t'i la a ka gɛlɛn maa bɛ balo cogo di
aa kɔni a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ vraiment ni carte NINA ni passeport tun sera ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na vraiment o tun bɛ diya an ye o de y'aw ka laɲini ye Aa o de y'an ka laɲini ye parce que ne yɛrɛ bɛ tuma bɛɛ n ka mɔgɔw b'a fɔ ko na so n ka na so na so ni passeport t'i bolo i tɛ se ka taa, a ka gɛlɛn, aa ne yɛrɛ ye papier sɔrɔ n ka papier date banna bon n facɛ fatura n kɔ bon n ma se ka segin ka taga,
ayiwa an y'a faamu, ɔn

ko ko ko aras 24 ka papier aras 24 ka papier ko ɲagaminen don o de kɛlen don k'an bɛɛ dusu kasi bi eh, o dusukasi de b'an bɛɛ kan an bɛɛ kan an bɛna wulikajɔ de daminɛ sisan ni ala ni kira sɔnna a ma mais mais nin bɛ se ka kɛ cogo di sangare a bɛ débloquer o mali ah. mali papier tɛ o ɔ mais nin bɛ se ka kɛ cogo di ne b'a fɛ k'a faamu de nin bɛ se ka kɛ cogo di nin suguya bɛ se ka kɛ cogo di parce que non comme préfet de Bobigny donc 93 préfet de don mɔgɔ jugu de don en fait mɔgɔ jugu de don a a tɛ dunanw fɛ quoi en fait n bɛ se k'o fɔ donc sisan nɔ an bɛna mun de kɛ an bɛna wuli k'an jɔ ni ala ni kira sɔnna a ma papier in tɛ a bɛ débloquer Parce que yan sariya jamana de ye quoi. Ouais. Voilà, Aras 24 filɛ a ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ faga ko kɛ terroriste tɛ u bɛ terroriste yɔrɔ dɔn. Mhm. Dɔw b'a fɔ la de ko Aras 24 tɛ terroriste u bɛ terroriste yɔrɔ dɔn. u ka Ɛ taa terroriste Mali la. kɔni tɛ. An ka sɔrɔdasiw ni an balimaw tɛ ka faga don o don wa? Mhm. Han? Ah, pourquoi u tɛ taa olu kama? nin papier in tɛ a bɛ débloquer ni Ala ni kira sɔnna a ma ne kɔni bɛ conseil kelen di Moctar Ouane ma Moctar Ouane c'est un grand frère à moi je peux dire bon c'est pas mon père c'est mon grand frère en fait donc ne bɛ conseil kelen min d'a ma kɔni yan a k'a jija carte NINA ni passeport ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka eh, tunkarankew ka passeport d'u ma u ka sigi u ka baaraw la u ka papiyew récupérer voilà n'o kɛra kɔni o tɔgɔ diya o b'ale de kan sinon ni o ma kɛ kɔni mali autorité kɔni se ka diya u tɛ se ka diya diasporaw ye jamais de la vie fo ka taa diɲɛ wuli parce que nin ye fɛn min ye nin histoire min ye a tɛ se ka bɔ mɔgɔw kɔnɔ quoi ka gɛlɛn Voilà, mais aha, nin fana ye eh, ambassadeur ni eh, consul ka problème ye. Mhm. Ala ni kira sɔnna ma. Autorité Mali autorité u k'a kɛ tout possible u ka ninnu bɔ jamana in kɔnɔ. A olu ta banna koyi. Pour que solution an bɛ ka ɲini de pour que solution ka sɔrɔ ko la. N'olu bɛ ka ɲini ka gɛlɛya A la an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ yan ten an tɛ jɔyɔrɔ ko la dɛ an b'an yɛrɛ lafiya yɔrɔ ɲini tunga kɔnɔ de an kana se ka ekɔli di mɔgɔ ma an kana se ka baara di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ bɔ ka na wali jamana fana la a bɛ tila ka na aw ɲin da olu ka intérêt kan ça c'est pas normal ça ni mali yɛrɛ tɛ ne ma deli ka nin ye n ma nin mɛn mɔgɔ si tɛ nin kɛ c'est mali seul qui fait ça u bɛ nin kɛ pourquoi an ye mun de k'u la an ye mun k'u la u k'a fɔ u k'a fɔ u k'a fɔ an ɲɛna
ɲininkali bɛ yen de
aa an ye mun k'u la u k'a fɔ diasporaw ye mun kɛ u k'a fɔ n'u tɛ se ka diasporaw kunko nɔgɔya u k'a fɔ an ɲɛna an b'o de nɔfɛ u k'a fɔ dɔrɔn ou bien u k'a fɔ dɔrɔn a bon vraiment an man d'aw ye an t'aw fɛ an tɛ se k'aw dɛmɛ un point un trait o la an b'o faamuya problème t'o la ouais o ka fisa u k'an lamunumunu aa don o don de dɔ ka baara bɛ ka tiɲɛ dɔ ka papier bɛ ka tiɲɛ han mɔgɔ bɛ ka gɛn ka b'u ka so kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔw ka sa diɲɛ don o don han u sigilen don k'u bolo fila da u sen kan i b'a fɔ u tɛ yan jamana kɔnɔdenw ye n'anw tɛ yen olu tɛ se ka kɛ yen o olu bɛ yan anw de ye mais est-ce que ninnu yɛrɛ b'o dɔn est-ce que u b'a dɔn k'a fɔ ko u u sigili sababu ye anw de ye wa

voilà u tɛ u tɛ miiri u yɛrɛ wolodenw de la sinon mukutari wani ale b'a fɔ k'ale bɛ eh, fɛngɛ bila site kan site kan ale hakili la ko ɔdinatɛri bɛ bɛɛ de fɛ yen yan n'ale ye ɔdinatɛri san k'a d'a denw ma a ka ɔdinatɛri san k'a di maliyɛn den tɔw ma ɛɛ dɛ. sangare bamakɔ yan yɛrɛ connexion tɛ bɛɛ bolo yɛrɛ kuma tɛ mali ma Hein?
Hein? connexion ko yɛrɛ ka bɔ yen sa connexion ko yɛrɛ ka bɔ yen sa e e ka e ma mɔgɔ e ma se ka mɔgɔw lataa ekɔli la olu bɛ se ka don informatique kɔnɔ cogo di hali yan n'i ko k'i bɛ rendez-vous ta maliyɛn ba joli de bɛ hali n'i ko k'u bɛ n'u ko k'u bɛ rendez-vous ta ka taa hali consulat la problème de don fo mɔgɔ de k'a ta k'a d'u ma han n'a y'a dɔn ko a tɛ se ka fɛn kɛ mais polisiso la karante bɛ kɛ cogo di u bɛ karante bɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka an ka papiyew kɛ ten n'i taara polisiso la i tɛ taa ordinateur la o n'i bɛ taa de ka t'i sigi aran na ka t'i sigi aran na i bolonɔw ni fɛnw bɛ da k'i tɔgɔw sɛbɛn k'i foto ta a banna han o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ ma taa ekɔli la o k'u ka miiri o de la n'olu denw na taa ekɔli la k'u ban ka anw na taa ekɔli la k'an dɔgɔninw k'u ban ka an dɔgɔninw n'an denw na taa ekɔli la k'u yɛrɛ denw na taa ekɔli la donc u ka solution ɲini an yɛrɛ ka ko la c'est tout an b'o dɔrɔn de ɲini na sinon an t'u place nɔfɛ o ayiwa a faamuna sangare an bɛna garisɛgɛ di maa wɛrɛ ma Itali yan fan fɛ merci amiina yarabi sangare merci alo alo alo balimakɛ tɔgɔ ni jamu sake dukure dukure a bɛ cogo di k'an wele ka bɔ min alo oui an tulo b'i la i bɛ k'an wele ka bɔ min

ayiwa a bɛ n'a fɔ ale ka ligne ma sɔn kosɛbɛ keba an k'a lajɛ ni an sera ka maa wɛrɛw sɔrɔ an ka nɛgɛjuru sira la aa ni ma- alo Oui, allô balimakɛ i tɔgɔ ni jamu

mɔgɔ caman ka problème bɛ exagérer no et puis minnu yɛrɛ fana n'olu ma foyi kɛ o dɔw fana ka fɛn bɛɛ bloquer no ka sababu kɛ consulat datuguni ye unhun bon an b'a ɲini autorité fɛ vraiment an ka sigi ka kuma an ni problème bɛ minnu da la parce que dɔ de bɛ bɛɛ la quoi kasimu o ye tiɲɛ ye faamaw dɔ b'u la dɛ mais tiɲɛ na dɔ bɛ anw fana na bon foyi tɛ se k'a ɲɛnabɔ an ka sigi ka kuma kɔ o ye tiɲɛ ye an ka lajɛ ka jo tɛ yɔrɔ dɔ la e jo tɛ yɔrɔ min na o ka f'i ɲɛ na dɔ mhm. fana jo tɛ yɔrɔ min na o fana ka f'o ɲɛ na aw bɛ se ka yɔrɔ minnu datugu a la mais bɛɛ k'a bila a kunna ko bɛɛ ta tɛ se ka ɲɛnabɔ quoi fɛn bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ o fɛn bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ parce que mhm. kasimu fɛn dɔ bɛ yen ne b'o n bɛn'o fɔ bi mɔgɔw bɛ ka pan o kunna quoi mhm. bi problème bɛ mɔgɔ dɔw kan Europe nin carte ni papier ko in na an bɛ fɛ a ka ban pepepewu wa ou bien an bɛ fɛ après 10 ans ɲinan kɔ ou bien après 20 ans ɲinan kɔ an dɔgɔnin n'an den minnu fana bɛ na tugun olu kana don a problème kelen na est ce que an bɛ fɛ o ka kɛ bilen
allo an tulo b'i la dukure voilà n ko est ce que an t'a fɛ an bɛ fɛ problème in ka ban de bon n'a banna minnu bɛ na anw fana kɔfɛ olu kana na gɛlɛya ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni voilà olu kana ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ bilen mun de b'an kisi o ma sisan c'est-à-dire mɔgɔw bɛ ka min miiri sisan k'u ka carte NINA fara ka bɔ a la d'accord a bɛ se ka kɛ mais ne bolo hali n'o fana ma kɛ carte NINA ka to a nɔ la mais u ka mɔgɔw ka régulariser erreur bɛ minnu ta la k'a bɔ a la a ka to a nɔ la maintenant ka point sigi parce que olu bɛ ka min fɔ nin Carte NINA fana bɔra a la parce que carte NINA kun tɛ carte NINA ko ye a kun ye identification dɔrɔn de pour que mɔgɔ kana jɛ bɛɛ n'i ka numéro ko quoi a kun ye o de ye bon ni an y'a kɛ nin cogo la tan i b'a dɔn jogo dɔ b'an bɛ an maliyɛnw na o tɛ ban quoi parce que yɛlɛma yɛlɛma bon voilà
Voilà bon olu bɛ ka min fɔ n'an y'a fara ka bɔ a la bi an ka problème bɛ ɲɛnabɔ mais an k'a bila an kun na an dɔgɔnin minnu bɛ na vingt ans après olu fana bɛ olu olu fana bɛ na u ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ min na olu fana bɛna changement changement kelen de kɛ parce que olu fana bɛ u ka hɛrɛ de nɔfɛ c'est vrai bon ne bolo ne bolo minnu bɛ yen sisan ni problème b'u da la an ka gouvernement k'a lajɛ an n'u ka sigi ka kuma ka mɔgɔw régulariser mɔgɔw réglélen tuma min na bɛ to la Faama yɛrɛ de ban o sigi ka fɔ ma o de ye porobi min ka faama ban yɔrɔ fana yɔrɔ min ye min yɔrɔ fana fi ɲɛna sisan i b'a dɔn an ka mɔgɔ an ka ɲɔgɔn na faamuyaya kuwa pa que kati psidi nin filɛ nin a di bɛ mali bolo a bɛ ɲɔ yɔrɔ kɛ bolo bɛ' faamu Aracɛma min kɛra a ye daminɛ ne zanuru bi ne taa ne ne bolo da ne ne ne n bolo da a ba kan ne ka kɔrɔtɔ ni fɛn fɛ bɛ bɔ o bɛ mali bolo a bin ni yɔrɔ bolo e sigi bɛ k'a fa bɔn ni mali hali ni mali ye ne ka porolenmi yɛrɛ bilen mɔgɔ bɛ ka ɲ wɛrɛ don hali ni mali ye ne ka diɲɛ fa bɛɛ fɛ ka ban kuwa
Très bien a bɛ a bɛ a bɛ autorité tɔ minnu bolo n'a ma réglé o yɔrɔ la. Unhun. Olu bɛ na olu bɛ Mali autorité de jati sisan i b'a fɔ ko Mali auto Mali autorité bɛ ka. Sɛbɛnkolon dilan.
Mɔgɔ ka mɔgɔ tɔw trahir quoi. Unhun. I m'a ye wa? O de y'a to Mali tɛ se ka girin k'a fɔ k'a bɛ ee ee carte NINA ko in ta. Mais nin bɛɛ bɛ fɔ nin bɛɛ bɛ kɛ sigikafɔ de kɔnɔna na o. Très bien a bɛɛ bɛ kɛ fini sigikafɔ de kɔnɔna na. Unhun. Fo maliyɛnw k'a to Mali autorité ka taa ni Union européenne ni e, e, e, kɔ ye fɛn autorité tɔw de ye ka taa kuma n'u ye ka kow yɛlɛma a tɛ se ka yɛlɛma Mali dɔrɔn na o. Ayiwa. parce que n'an m'an kɔlɔsi an bɛna an tɛgɛ su an yɛrɛ ɲɛ la yɔrɔnin dɔ la n bɛn'o f'i ɲɛna ka kuma bila quoi. Unhun. Kasim jamana dɔw tun bɛ Faransi yan. Faransi ka sariya la Faransi ka sariya la n'i nana Faransi ni Ala y'a i garisigɛ i ye papier sɔrɔ. n'i ye papier sɔrɔ ka sɔrɔ i ka jamana ka permis b'i bolo permis de conduire faransi b'a changer k'a d'i ma ka sɔrɔ i ka sɔrɔ i ka sɔrɔ i ma foyi kɛ u b'a changer k'a d'i ma k'a sababu kɛ i ka permis ye mais jamana dɔw bɛ yan jamana dɔw bɛ yan u tun b'a kɛ olu ye mais bi u y'olu bɔ a la hali n'i ye papier sɔrɔ i ka permis u t'a reconnu k'a sababu kɛ olu olu yera ni ɲɔgɔnnaw de la e sigi ka faransi a yafara olu ma hali ni permis b'olu bolo u b'a fɔ ko f'i ka permis parce que olu yɛrɛ olu yɛrɛ ka permis ta sisan voilà parce que olu y'a olu olu y'a olu tun b'a fɔ ko fo ninnu dilan bon ni maliyɛnw m'i kɔlɔsi n'an ka kow tora ka ye o la hali ni mali y'an ka problème ɲɛnabɔ problème bɛna tila ka bila an ni faransi de cɛ an dun tɛna se k'olu kɛlɛ ka b'u ka sariya kan ayiwa a bɛ ɲɛ cogo min an bɛ se k'a fɔ ala ka o hakili ɲuman di an n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma sa kɛ voilà ne kɔni bɛ carte nina ɲɛmɔgɔ ninnu n bɛ foli k'u ye n b'a ɲini u fɛ u ka taa ni sigi ka kuma ye ne bolo n'u taara ni sigi ka kuma ye u bɛ min kɔ u b'a sɔrɔ ayiwa ne yɛrɛ kɔni bolo o de y'a solution ye an bɛ segin ka taa itali an b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ italikaw bɛ yen allô oui allô a bɛ cogo di
ɛɛ sadio dukure don quoi ka bɔ itali oui sadio dukure an ni e tun bɛ ka kuma a tigɛra voilà donc n ko an b'a fɛ k'an da don carte nina ko problème la an tulo b'i la dukure bon vraiment an mɛnna ka tanti tantivation kɛ a tun ma se ka ɲɛ sɔrɔ vraiment an ɲɛ sɔrɔ an kɔntala quoi an bɛ ɛɛ membre anti carte nina mɔgɔw bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la donc itali yen nɔ CSDM président an ka foli b'a ye Mhm. lasine goyita ka taa siribe la aras 24 vraiment an b'u bɛɛ fo kasimu samake donc an ka foli b'u bɛɛ ye u bɛɛ tulo b'i la donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ maa bɛɛ kan yan itali mhm. donc n'i ye ko in jateminɛ mm. an ye minisiriw ka kuma lajɛ u ye kuma kelen fɔ bɛɛ ka kuma mais bɛɛ ɲinana o yɔrɔnin kɔ quoi mhm. olu ko ko ko olu ye carte nina gɛlɛya k'a sababu kɛ mɔgɔw bɛ ka mali ka passeport ta ka taa n'a ye jamana jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a ta u y'o fɔ bon bi hmm. ni n'i bɛ mali ambassade la mɔgɔ min bɛ yen hmm. i b'a dɔn ko bi mali carte nina sɔrɔli ka nɔgɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ kan ka tɛmɛ maliyɛn kan ee dukure ne ko ten n bɛ na ni preuve ye k'a d'i ma n bɛ k'i lamɛn donc ni ni jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ yen mhm. a bɛ ci bila ka taa mali la u bɛ u bɛ wolosɛbɛ dilan dɔrɔn k'a légaliser k'a bila ka na a bɛ taa anbasadi la n'a mhm. taara dɔrɔn a b'a tɛgɛ da n'a y'a tɛgɛ da dɔrɔn reçu bɛ d'a ma a bɛ passeport dilan mhm. bon anw anw y'an recenser an tɛ se k'an dogo a la n'anw taara ka kariti eh, ka eh, wolosɛbɛ dilan k'an bolo da kan a bɛ na ni a bɛ na ni fiche kɔrɔlen ye donc ça sera impossible pour nous a tɛ se ka corriger donc alors que jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ na a tɛ kan mɛn a bɛ na a bɛ na ni mali wolosɛbɛ ye dɔrɔn a b'a bolo da masin kan parce que ale wolola jamana wɛrɛ la a ma araveki kɛ a bɛ na dɔrɔn a bɛ fiche bɔ a b'a bɔ a b'a sɔrɔ a bɛ taa n'a ye donc ni olu ko ko sisan ko a tɛ se ka di jamana wɛrɛ ma alors que wolosɛbɛ dun bɛ ka dilan ka bɔ Mali de la ka na n'a ye. donc vraiment ne bɛ min fɔ degun bɛ adamadenw kan. Mhm. u k'a lajɛ u k'an dɛmɛ mhm. an tɛ se ka kuma an tɛ mɔgɔ dɔgɔya anti kariti NINA mɔnburu bɛ bi hali faransi konsula filɛ gɛlɛya min na anw ka anti kariti NINA mɔgɔ mɔgɔ si ka laɲini tɛ parce que minnu mago bɛ ka sa hali sisan kariti kariti ni problème t'u da o hinɛ b'anw na. a ye tiɲɛ ye mɛnɛ. voilà mɔgɔ mɔgɔ mago bɛ ka sa faransi bi ko konsula datugulen don. aw bɛɛ hinɛ b'anw na parce que an n'u bɛɛ ye joli kelen ye. donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na u k'a lajɛ. u ka kariti NINA ni fɛngɛ separe ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka hɛra sɔrɔ jamana kɔnɔ anw bɛ yɔrɔ min na maliko olu de ta ye mali yɛrɛ mali ko na anw sen t'a la n'a y'a sɔrɔ anw sen b'a la bi bi na anw tɛ se ka na yan tuguni anw sen mali ko nin kɔni vraiment anw sen t'a la parce que an hakɛ bɛɛ minɛna an na
aw sen b'a la dɛ Dukure aw ye maliyɛnw ye aw sen bɛ se ka bɔ maliko la cogo di an sen b'a la bi bi na ni problème ye mali sɔrɔ anw bɛ jɔrɔ mhm. bana y'i to yan nɔ an jɔrɔlen don ni maliyɛnw ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mais o bɛɛ la maa joli bɛ yɔrɔ min na i tɛ se ka bɔ i tɛ se ka fara mais fanga yɔrɔ la anw sen t'a la parce que anw tɛna ɲɛ sɔrɔ a la an tɛ foyi sɔrɔ a la mais carte NINA in n'an sera k'o yɔrɔ o sɔrɔ dɔrɔn donc o y'anw fana kɛlen maliden ye quoi n'ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ a ka ɲɛnabɔ donc itali yan mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko u ko n'i taara itali polisiso la u bɛ sɔn ka i ka si yɛlɛma donc mais o si yɛlɛma nin i bɛ se ka san naani kɛ si yɛlɛma kelen na san saba san fila san kelen kɛ si kelen yɛlɛmali la k'a sɔrɔ i ka document ma d'i ma donc maa bɛ se ka i kunkolo don kɔlɔlɔ kɔrɔ e man'i ka carte séjour sanse i bɛ t'i ka carte san i bɛ t'i ka i bɛ t'i ka fɛngɛ sanse i ka Italie bɛ carte d'identité d'i ma i bɛ t'o sanse i bɛ t'i ka banki carte sanse fɛn code fiscal i bɛ taa bɛɛ sanse fɛn fɛn b'i bolo i bɛ t'o bɛɛ sanse an bɛ coronavirus ko la bi ni Italie ye rendez-vous d'i ma 2022 de don. donc ne min bɛ ka kuma bi a degun bɛ n kan carte séjour bɛ n bolo mais fɛngɛ t'a la quoi passeport t'a la passeport t'a la o kɔrɔ e tɛ se ka na mali la quoi e tɛ se ka na mali la ne tɛ se ka na mali la ni passeport tɛ n bolo ni n ye laisser passer ta ka taa n bɛ se ka laisser passer ta mais ni n ye laisser passer ta ni n ka peremu banna ka n to yen jɔni bɛ na n'i ye maa si tɛ se ka na n'i ye
mɔgɔ si tɛ ka na n'i ye donc n bɛ yɔrɔ min na a ka di n ye ka taa mali la mais passeport tɛ n bolo lankolon tɛ se ka taa n'i ye passeport di ne ma ni passeport dira ne ma bi su in na n tɛ si yan tellement que a gɛlɛya b'an kan an tɛ se a la n'a gɛlɛya fɛ an yɛrɛ tɛ se ka an tɛ se ka kuma yɛrɛ fɔ tuguni n'u y'a fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko an ma wuli ka na de mais an b'a ɲɛɲini na an ye wari ci an ye wari ci yan fɛ u b'a corriger k'a d'a ma mali la ka na n'a ye n'a nana u b'a fɔ ko faux don an y'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ donc vraiment ko in a gɛlɛya b'an kan a gɛlɛya b'an kan u k'a lajɛ u k'an dɛmɛ u ka nɔgɔya nati kow la quoi ayiwa an y'a faamu min don ne bɛ mɔgɔ min dɔn n ka hakɛ yɛrɛ fo ka ba k'a da ka fɔ n b'a fɔ k'a dan kɛ a la quoi donc a bɛɛ problème kelen in de b'a da la quoi donc i yɛrɛ kasimu vraiment ne bɛna kuma bila yan ne b'i fo O diyara n ye. i bɛ ko in na ne y'a tenter bi t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ siɲɛ mugan bɔ n m'i sɔrɔ mais bi tellement que n y'i sɔrɔ an ka foli b'i ye i y'an dɛmɛ ala k'i dɛmɛ amina yarabi Ala k'an ni bɛɛ dɛmɛ Ala ka laban ko ɲuman d'i ma vraiment i ni ce i yɛrɛ ye quoi merci beaucoup Dukure mɔgɔ mɔgɔ wulila ka jɔ an ye RAS 24 vraiment ni ne yɛrɛ ne ye RAS 24 min filɛ nin ye depuis Ala ye n da n n'a ma deli ka kuma mhm. ni n y'a ye direct la n b'a wele a t'a ta parce que n b'a dɔn jama de ka ca ligne na mhm. n'a tulo bɛ n kumakan na n ka foli b'a ye quoi a tulo b'i la n'a sara yɔrɔ min na an bɛ toli an b'a ko vraiment a y'an dɛmɛ ka carte ɲinan ta a bolo Ala b'a dɛmɛ n'Ala sɔnna hali bi n'a sara a bɛ arijinɛ sɔrɔ tellement qu'a y'an dɛmɛ maaw bɛ yɔrɔ min na cogo min na a b'a dɔn c'est vrai walayi kunun n y'a ka vidéo dɔ lajɛ n tun bɛ ka kasi de donc merci beaucoup ne bɛ bɔ kuma kan ayiwa nin ye Dukure ye ka bɔ Itali n y'a dɔn italikaw olu caman sɔgɔlen don an bi tileka in na ka sababuya kɛ u ka tɔn an'a ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔgɔlen don jɛmukan in na u bɛ ka min lajɛ ala ni an yɛrɛ ka timinandiya fɛ bamakɔ yan yaasa faamuya bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na kariti nina ko a kuma tɛ se ka se ka fɔ ka ban fa dan na dɔ de bɛ fɔ don o don i bɛ kura de mɛn a la wa n'a degunw an'a gɛlɛyaw min ye maliden minnu bɛ kɔkan u caman de sɛgɛnnen don nin ko in na nin waati in na alo alo salamaleykum kasim waalekum salam balimakɛ k'an wele ka bɔ min
ka wele ka bɔ itali musa jalo don musa jalo ko bɛ cogo di basi foyi t'an na an bɛ ala tanu ayiwa ko kariti nina ko bɛ cogo di jalo
Ɛɛ kasim an b'i fo i ni ce ni baraji k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen n bɛ n yɛrɛ ka birokɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka anti kariti nina gurupu tɔnden bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen tulo b'i la
ee kasim dakuruɲa damadɔ dɔrɔn don k'a lase mali faamaw ma ne bɛna ɲininkali min kɛ eseke mali faamaw eseke kalan ni kodɔn Est-ce que kalan b'u la est-ce que kodɔn b'u la o ɲininkali de don ka a tɛnku la quoi parce que n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔya ɲɛmɔgɔya de ye hinɛ ye ɲɛmɔgɔya ye makari ye ɲɛmɔgɔya de ye ka i bɛ minnu ɲɛma ka miiri u ka gɛlɛya la ka miiri u ka tɔɔrɔ la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di solution jumɛn b'a la ɛ kariti nina papiye mun don a tɛ respirer dati t'a la olu ye biomatiriki ye tubabu minnu na tubabu fɛ yen nɔ yan dati b'a la a bɛ se ka respirer an ka carte nina dati tɛ ban dɛ corriger fɛn fɛn bɛɛ unhun n'a bɛ se ka corriger o t'anw ta ye dɛ
voilà mais ee mali faamaw kɛlen don k'u ɲɛ ci nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ sinon hmm. carte nina kuranɛ kolo tɛ ala m'a ci olu de sigira politiquement k'a kɛ k'a ni passeport ta k'a liye ɲɔgɔn na mɛ a bɛ na jamanadenw ka lafiya de kama mɛ ni jamanadenw bɛ ka tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ ni ɲani ni degun sɔrɔ a la fo jamanaden minnu fana don u banna sonyani ma ka ban binkanni ma an bɛ perefere de an bɛ sa de an bɛ taa an ta ɲini halala la ka na n'a ye an faso kɔnɔ ka n'a kɛ ka faso jɔ k'an faw la hinɛ k'an baw la hinɛ k'an balimaw la hinɛ mɛ jamana minnu ɲɛmɔgɔ y'o ye ka tila k'a se k'i b'i sen da olu ka o laɲini kan e bɛ wele e mun mɔgɔ faso aw ye mɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ nasugu jumɛnw ye an bɛ sa de an bɛ taa an ta ɲini halala la an taara don min na amasadi la an ni amasadi sigira ka kuma a don mali amasadi an tun bɛ se k'a minɛ k'a datugu o don mɛ an m'a datugu mun na parce que o o tun t'an ka laɲini o don amasadi y'an bonya ko an ka taa n'a ka sigi ka kuma parce que sigi ka fɔ o ye damu ye mɛ an n'amasadi taara an sigira an kumana bɔn fɛn caman an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kɔni bɛ mun ɲɛfɔ mali faamaw ɲɛna surtout u nalen filɛ ka plateforme min sigi nin ye k'a fɔ de ko k'u bɛna corriger en ligne a fɔ mukutari wani ɲɛ na anw ma kalan anw ma taa kalanyɔrɔ la an ma chance sɔrɔ ka taa kalan mais anw bɛ fɛ ka balo an ka hɔrɔnya de kɔnɔ jumɛn m'an to an ka hɔrɔnya kɔnɔ o ye passeport de ye an ma foyi ɲini u fɛ dɔrɔn an k'o de dɔrɔn u ka passeport di an ma a banna carte nina a yera tubabu de la yan nɔ ni i mana ko o ko kɛ i âge ni fɛnw na n'i taara dɔrɔn tubabukɛ b'a falen k'a d'i ma a banna parce que an bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn o de ye ko carte nina ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant u b'a la k'o kuma de caya a tɛ se a bɛ se a tɛ se a bɛ se mais u nana plateforme sigi k'a bɛ corriger hali n'a bɛ corriger corriger tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o a bɛ fɔ dɔrɔn de ye dugu ani tɔgɔ ani fa tɔgɔ ni ba tɔgɔ olu dɔrɔn a banna mun nana ka na diɲɛ wulikan fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko n'a corrigera mali faamaw ni u ɲɔgɔn cɛ ni union européenne bɛ tila ka na bila ɲɔgɔn na a ye jinɛkan de fɔ dɔrɔn ka da sago fɔ dɔrɔn ka taa an ka laɲini ye mun ye dɔrɔn carte nina ni passeport a ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na Kasimu komi jama ka ca lini na ni sunkalo banna anw bɛna wuli n'an wulila Mali ambassade walahi bilahi anw b'a datugu a bɛ datugu sira o sira kan an b'a datugu de wa a bɛ k'u kɔnɔ de ka bɔ ka yɔrɔw kari ka yɔrɔw ci k'o de ye violence ye o tɛ violence ye o n'i ye hadamaden bali a ka dignité la a ka hɔrɔnya la dɔrɔn o de ye violence ye bon Mali faamaw kɛlen don k'o de kɛ anw na yan bi parce que anw ye kɔgɔji tigɛ ka sahara tigɛ an ma sonyɛni kɛ an ma foyi kɛ pour dɔrɔn ka se ka na balo yan nɔ hɔrɔnya kɔnɔ ka se k'an faw n'an baw donc mali faamaw y'a essayé k'u b'u sen de da o kan donc n'i y'i sen da o kan donc i y'i sen da an ka ɲɛnamaya de kan donc anw tɛ siran foyi ɲɛ bilen nin ko la an pɛrɛnnen don ka sa n'a fɔra zɔni kante y'a fɔ cogo min na ni sunkalo banna mali ambassade walahi bilahi anw b'a datugu wa a bɛ datugu mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i b'i jɔ an ɲɛ an b'i disi fara ka tɛmɛ kasimu n bɛ bɔ kuma kɔnɔ salamu aleykum aleykum asalam
merci beaucoup nin ye itali kaw ye keba e ko an ma waatinin sɔrɔ kuma na de selifana seli waati sera an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ saba laban min sɔrɔ an na olu ta k'a ko ɲɔngiriya sabula min ye selifana ye ale sera an bɛ sunkalo la ale jamu ni ale kɛrɛfɛ tɔw ma dɔn alo alo n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu
ne tɔgɔ ye usumani balo ka bɔ itali ka bɔ itali usumani balo awɔ ayiwa balo k'a ko bɛ cogo di aw fan fɛ yen ɛɛ kasimu ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ dɔrɔn n tɛna kuma caya komi kuma bɛɛ fɔra ka ban donc ne kɔni bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ne bɛ fɛ ka yira faamaw la u bɛ ka u tun ye février la u tun ye kuma min fɔ parce que n b'a dɔn u bɛ k'u tulo j'a ko kan quoi sinon olu yɛrɛ b'a dɔn solution ye min ye parce que février la u bɔra télévision na u ko ko mission dɔ kan ka wuli ka bɔ mali la k'a kan ka na ka taa europe jamana bɛɛ la ka taa mɔgɔw identifier défaut bɛ mun ta la u b'a corriger mun ta kan ka kɛ min ye k'u b'a kɛ quoi mhm. bon o de tun ye solution ye mais n t'a dɔn fɛn o fɛn ne nana don a ko la wariko de y'a bali wa ou bien fɛɛrɛko de y'a bali wa mun y'a kɛ wa munna u m'a kɛ ne kɔni fɛ o de tun ye solution ye quoi. Ouais. Mais n'u n'u n'u n'u o fana bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye n'u m'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka bila.
Voilà bon ne kɔni o de tun y'a solution ye. Unhun.
Mais est ce que a tun man ɲi u ka taa u n'aw ka sigi ka kuma fɔlɔ u k'aw lamɛn. ayiwa ale ka ligne tigɛra an bɛna lajɛ n'an sera ka maa fila wɛrɛ sɔrɔ ka fara ale kan an na bi ta ɲɔngiri yan sabula maa caman bɛ yen olu bɛ k'a ɲini nin waati in na mɔgɔ caman fana bɛ yen min ye u ka nɛgɛjuru siraw ye olu ma se ka sen sɔrɔ kosɛbɛ nka an b'a fɔ u ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko bi ta ye nin ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la wa An k'a lajɛ n'an sera k'o tigi fana sɔrɔ. Allo, salamu aleykum. Waaleykum salam, n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu?
Ɛɛ Dirisa Darame ka bɔ Faransi. Dirisa Darame.
Dirisa an tulo b'i la. Allo? Ayiwa, Keba, a na kɛ e ka maa ninnu bilama ye. u ka eh, fɛn tɛ ka sɔn kosɛbɛ n'an sera ka maa kelen sɔrɔ an b'a kuncɛ ni o tigi ye pour que ka se ka eh, bi ta k'o ɲɔngiri yan yɔrɔ in na parce que sunkalo fana bɛ sen na ɔ eh, selikow bɛ a la min ye batokow ye olu kan ka matarafa alo alo salamu aleykum waaleykum asalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu dirisa darame ka bɔ faransi ɔ dirisa i yɛrɛ don denba don i dɔrɔn bɛ n n bɛ fɛ ka n da don baro la an tulo b'i la
fɛn min y'a la kariina ko ye segu mali ko fɛn nema de ka tulon yɛrɛ kɛ u u futna ye kuwa i b'a dɔn u ye zurunli kɛ o te min na k'u ye sidi don bila yɔrɔ n'i donna site kɔnɔ il faut u b'i demander i ka adresse n'i ka tɔgɔ ni jamu ani numéro dɔ de la pour que i ka se ka o ka se ka kɛ accès ye pour que i ka se ka taa données changer n'i y'i ka adresse don n'u m'a fɔ k'i ka adresse man ɲi u b'a fɔ k'i ka numéro man ɲi ou bien u b'a fɔ ko i delila ka numéro in don ka kɔrɔ c'est à dire u bɛ excuse dɔ ɲini pour que c'est à dire u b'a fɔ ko sérieux ko tɛ quoi sérieux sérieux zéro

chance dɔrɔn de don u bɛ place min na dɔrɔn donc u ka u k'o bila u kunna u ka na ni kow ye jɛlenya sira kan an ka baara kɛ quoi i m'a faamuya ne ko mun kelen bɛ yɛrɛ la yɛrɛ gouvernement yɛrɛ tɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko Côte d'Ivoire gouvernement bɛ ka kow kɛ cogo min na u bɛ u b'u ka jamanadenw arranger i b'a fɔ ko Guinée bɛ k'a ta kɛ cogo min na u b'u ka jamanadenw arranger pourquoi malidenw de bɛ jugu sagoya la kɔfɛ tan Mali Mali Mali jamana ɲɛmɔgɔw bolo ɲɛ mun ye ee cɛ a- walahi a dusukasi tɛ ban quoi a dusukasi tɛ ban n bɛ aw- ni ni kuma kɔnɔna na n bɛ n profiter ka fila fila fɔ baba kabara de ye a ka bila kun na a ka bila kun na walahi bi la a bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛ ka fɛn fɛn kɛ ka a ye fa- a ye fɛn fɛn kɛ ka kɛrɛ minɛ ni kɛlɛ in daminɛ na an b'a dɔn a a n'a ka kɛlɛ cogoya don dɛ mais a nana a a yɛrɛ sɛbɛn ka toucher a k'a dɔn ka fɔ k'a ye carte NINA den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de touché a y'a a ye diaspora bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a k'a dɔn ka fɔ k'a y'an bɛɛ lajɛlen de touché wa c'est à dire bi a bɛ bi dɔn a bi bi bɛ yen sini fana bɛ ala bolo quoi i ma faamuya donc a ka a ka taa a ka taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni n'i ye mɔgɔ an kɔni an bɛ kuma de kan kuma tɛ fɛn min ye ambassade ni fɛn olu ye pete affaire don olu bɛ taa di i ma faamuya temps temps yɛrɛ tɛ yen quoi i ma faamuya parce que jamana in t'u ta ye o

mais an yɛrɛ bɛ sɔrɔ i bɛ wulikajɔ kɛ cogo di ne yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni bon ninnu de sen fɛ ne b'a essayer k'an profiter k'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka min kɛ nin ye u bɛ ka min kɛ an bɛ k'a ye quoi site in u b'a essayer u b'a kɛ i b'a fɔ ko a bɛ marché la k'a sɔrɔ a tɛ ka marché la i bɛ ka ne yɛrɛ ne yɛrɛ adresse adresse min kɛ a bɛ saba naani bɔ n ye n ka adresse principale yɛrɛ créer k'a d'a la a ma sɔn ka adresse wɛrɛ don a la a ma sɔn n ye weleli kɛ Mali la ka numéro ka numéro ka ko ko ka essayer o fana k'a kɛ ni Mali ye n'a sɔrɔ ni application bɛ sɔn a ma sɔn c'est à dire u b'a kɛ i b'a fɔ ko u bɛ fɛ k'an dɛmɛ mais a t'u kɔnɔ quoi a ma jigin u kɔnɔ quoi walahi bilahi a ma jigin u kɔnɔ an bɛ fɔ ne kɔni bɛ fɛn kelen bɛɛ de don nin gouvernement in walahi bilahi an de bɛ se k'u légitimité an de bɛ se ka fara u kan k'u dɛmɛ walahi mais n'u n'u y'an jigi tigɛ walahi bilahi ni M5 u bɛ fana ni ni mɔgɔ mɔgɔw k'a bɛ bɔ Mali la walahi an fana bɛ bɔ yan k'a jira k'a fɔ ko u ka bɔ yen u ka bɔ yen quoi n'u n'u tɛ fɛn na quoi u nana baara de la IBK ma bɔ yen gansan dɛ IBK bɔra yen parce que a ko dɔ ko dɔ de ɲagamina a bolo donc n'u m'u jɔyɔrɔ fa walahi an b'u gɛn wa hali sɔrɔsiw ninnu u bɛɛ bɛ da wo la bilahi n'u m'u jɔyɔrɔ fa efe efe mun de don an an an bɛna sigi an bɛna tɔ lajɛ n'ala sɔnna ma u kana baara kɛ u k'a kɛ u k'a kɛ ni manamana ko ninnu ye walahi u bɛna résultat ye An bɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa maa kun sɔgɔlen don an na nin waati in na jani point com sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲumandɔn bi ye dimasi ye sun fana b'a la a ma nɔgɔ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo timɛko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka bato minɛ sun tigɛko ɲuman ala ka o di an bɛɛ lajɛlen ma italikaw olu tun ye bi jɛmu sigi min ye anti carte NINA ye a mouvement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ fan o fan fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn n'ala sɔnna a ma seli dugusɛjɛ an kan ka nin babu ɲɔgɔnna kelen wɛrɛ sigi italikaw tɔgɔ la nka yann'o cɛ fana ani faransikaw ni alimaɲikaw bɛ kuma fana na olu fana bɛ ka labɛn dɔw kɛ aa gouvernement an kɔni bɛ min f'i ye malidenw minnu bɛ kɔkan u diminen malidenw minnu bɛ kɔnɔna na u diminen caman bɛ k'a ta bila ko ni sunkalo banna a y'a fɔ cɛkɔrɔba ye bandaw ye k'a ka wuli ani malidenw ka kuma keba a kana kɛ sigi ka fɔ ye i n'a fɔ u bɛ min kɛ ka mɔgɔw wele k'u lamɛn n'a bɛ hakɛ min ta a ka o ta u ka sigi u ka fɔ u ka bɛn fɛn dɔ la min bɛ se ka ɲɛ mali yɛrɛ ma n'o tɛ ko bɛ ka taa cogo min fɛ malidenw kumunen sigilen don ka gouvernement kɔnɔ malidenw kumunen sigilen don ka bandaw kɔnɔ malidenw sigilen kumunen don ka asimi kɔnɔ u k'a lajɛ n'u bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ u ka mɔgɔw lamɛn u ni mɔgɔw ka kuma u bɛ ka jɛkulu mɔrɔsɔ mɔrɔsɔnin minnu sigi senfɛ nin si tɛ a ɲɛnabɔ kɔ su o CNT o nin si tɛ bandaw yɛrɛ ka jigin ka bɔ kuluba a ka na ani malidenw ka sigi ka kuma n'a bɛ tile hakɛ min ta a k'o ta fɛɛrɛ dɔ ka sɔrɔ yaasa furancɛla fanga in bɛ se ka kisi cogo min UNTM ka problème politique ko problème ekɔlidenw ka problème maître ka problème maliyɛn minnu bɛ kɔkan degun min bɛ olu da la bi président k'a lajɛ a ka a jɔ a président jɔyɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ keba a bɛ fɛ transition ka dan kalo tan ani seegin ma i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ k'a layidu di bɛɛ lajɛlen ma cogo min na n'o tɛ aa an bɛ ka taa sira min fɛ nin t'a kuncɛli sira ye sabula don o don ko kura bɛ ka fara kan don o don i bɛ kuma kura mɛn wa don o don maa kuraw bɛ k'u labɛn sunkalo dun mana ban tan cogo la Ala k'an kisi bɛɛ lajɛlen ni i kɔnɔ fɛɛrɛ don bɛɛ lajɛlen ni wulicogo don maliden don kuma lama wulicogo man ɲi bi ta an b'o bila yan a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma